aw minnu bɛ mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna farajɛla aw de ni foli ka kan ɲɔgɔnna kumalaba tɛ lamɛnbaga de b'i la courage min bɛ an na bi aw ka courage don karisa i ka nin kuma ka di n ye i ka nin kɛwale ka di n ye a bɛ courage don i la i bɛ dɔ fara o ko kan i ye maa ye tiɲɛ don nka maaw de b'i ka ko tɔ sabati n bɛ aw fo aw ni tile yanni n ka tɛmɛ ni aw ka maana ye an bɛna maana min bɔ bi ne ni aw de bɛ jɛ ka nin maana analyser ɲɔgɔn fɛ maana in ne b'a bɔ aw minnu bɛ ka ne lamɛn aw fana bɛ maana in bɔ parce que aw fana ka jɔyɔrɔ bɛ maana in kɔnɔ bi ee ne balimaw diɲɛ kɔrɔlen ko dɔ tun bɛ kɛ an bara farafinna fɔlɔ n m'a fɔ ko alisilamɛya kɔnɔ ko don dɛ ka d'a kan kɛwale dɔw tun bɛ an bara farafinna olu tun tɛ alisilamɛya koro ye olu tun tɛ kɛ fɔlɔ nka an ka kokɔrɔ dɔw tun bɛ yen an bɛna o maana de bɔ ne cɛka mana mali min jara b'a fɛ ne b'a fɔ cogo min ni maana banna a ka hakilina yira min ka kan ka kɛ maana nin volume 1 bɛ jouer aw ye bi dugu dɔ tun bɛ yen u b'a fɔ dugu nin ma ko sunsunba sunsunba tun ye dugu de ye yiritu de ka ca yen sunsunba kɔnɔ kungo sogow ka ca yen donsoya bɛ yen sunsunba tun ye duguba ye koyi bamananw kun bɛ yen diinɛtigiw tun bɛ yen kamalen kelen kun bɛ yen u b'a fɔ kamalen ma ko bafin ani bajɛ bajɛ ye kamalen ye a cɛ ka ɲi cɛɲa kojugu a ko jara bɛ yen a dɔgɔden bɛ yen ko bafin o fana cɛ ka ɲi nka o finnen don ninnu maa fila u ka di ɲɔgɔn ye badenya la furu nana se kɔrɔkɛ ma n'o ye bajɛ ye k'a k'a ɲɛnakala muso min ka d'a ye a k'o ɲini o ka furu ka d'a ma a y'a ɲɛnamuso ɲini daminɛ sunsunba kɔnɔ maa t'i den bugɔ k'a di cɛ ma sunsunba kɔnɔ ni denkɛ sera furu ma i b'a fɔ a k'a ɲɛnakala de bajɛ y'i ɲɛnakala a nana dennin dɔ ye o fana tɔgɔ ye ko majɛ a ye dennin sɔrɔ minɛnko la u ka da la dennin cɛ ɲumanba kabi bajɛ ɲɛ dara o kan aa a kanu donna a la a k'e tɔgɔ ye di a ko ne tɔgɔ ye majɛ a ko bɔn ne ye bajɛ ye a k'e de ye bajɛ ya a ko ne y'i tɔgɔ mɛn a mɛnna ala bɛ ko min na o kuma tɛ caya o ala y'u maa fila kanu don ɲɔgɔn na ja kɔngarasi muso de ye majɛ ye a ka di cɛ bɛɛ ye nin bɛ kɛ don min cɛ wɔɔrɔ ka woro bɛ yen olu bɛɛ nana k'u b'a ɲini woro bɛɛ ye kɔrɔta ko n y'a furu ko dɔ bɛ an bara bi i ni woro mana taa i bɛ maaw mankan mɛn ko karisa ye woro bɔ kaban ko woro b'a kunkɔrɔ woro b'a kunkɔrɔ bɛ depan ni mansaw de sɔnna k'a di furu seere fila cɛ ka muso cɛ ka maa ni muso ka maa woro bɛ se ka taa ɲininkali woro o kɔrɔ tɛ ko woro b'a kunkɔrɔ dɛ o ye ɲininkali de ye an y'a d'i ma i muso don o de kɔrɔ muso b'i tɔgɔ la majɛ ni bajɛ kanu nana don ɲɔgɔn na kuma taara fɔ fɔ a diyara bɛɛ ye kamalen kelen tun bɛ o don u b'a fɔ kamalen ma ko lenge a ba tɔgɔ ye ko makuruni a ba ye musokɔrɔba kirisitigi de ye dɔw ko musokɔrɔba bolitigi don musokɔrɔba in bɛ den furabɔ kɛ denkɛ kelen de b'a bolo ko lenge den tɛ sɔn baara ma den tiɲɛnen don a ka di musokɔrɔba in ye kojugu o lenge fana nana jarabi majɛ la a jarabilen ye majɛ la majɛ k'a ma a ko lenge a ko walahi i ka ko man go n ye nka ne kan bɛ cɛ bolo ne ni bajɛ de bɛna furu kɛ bajɛ ka di n ye lenge yɛlɛla a ko ko ni fa t'e la ne n'i ma kɛ ne fɛ i tɛ kɛ cɛ wɛrɛ fɛ ka d'a kan ni ne m'i furu cɛ wɛrɛ tɛ se k'i furu ni cɛ o cɛ y'i furu a bila i kun na fu de b'o bolo majɛ siranna ala y'i to a ka masaya la bajɛ ka woro bɔra somaaw ye bajɛ ka woro minɛ lenge dimina bajɛ ni majɛ ka di ɲɔgɔn ye bajɛ jɛlen don a cɛ ka ɲi majɛ jɛlen don a cɛ ka ɲi aa maa ko si bɛna tɔmɔ n'a kɔnɔ koyi jɔn bɛ nin miiri nin ɲɔgɔnna muso ɲumanba ka bɛn nin cɛ ɲumanba ma tan aa nin diyara bɛɛ ye bafin bɛ yen n'o y'a dɔgɔnin ye dɔgɔnin nisɔndiyalen bɛ furusiri dɔgɔ dara lenge nan'i jɔ a ba ma a ko ma a ko naamu a ko makurunin a ko naamu a k'i ko ko ne ka ɲɛnakala muso la muso min ka di ne ye o de ye majɛ ye a ye ne janfa ka taa furu bajɛ ma musokɔrɔba k'a ma sisan a k'e b'a fɛ n ka mun kɛ n den bajɛ la ɛ a ko ma komi e yɛrɛ bɛ se ko la i bɛ min kɛ a la sisan n bɛn'o f'i ye a bɔ cɛya la n ma bana dɔ bila a la aa a ko n den a ko kɛcogo kelen de b'o la a ka kurusi dukɔrɔfini n'i sera k'o ɲini k'a di yan n bɛ baara jugu k'a la an bɛ t'a don kaburu kɔnɔ n'an y'a don kaburu kɔnɔ a tɛ kɛ cɛ ye tugun fo ka diɲɛ wuli ni muso in furula a ma muso in b'a lebu k'i ban a la n'o kɛra i bɛ muso in sɔrɔ k'a furu lenge ko k'o ka nɔgɔ lenge y'i labɛn bajɛ ka fini ɲinini kama nin bɛ kɛ waati min bunu adamadenw ka so bɛ jɔ ɛ bunu adamadenw u ka ɲɛgɛn bɛ jɔ so kɔfɛ dɛ karatabuguw de tun bɛ yen fɔlɔ ka karata dilan k'a lakoori ni minnu ye kogo fana jɔ du kɔfɛla kɛnin don ni mun b'i ko i b'i ka fini da kogo la kɔɲɔ dɔgɔ dalen ala ka diɲɛ fitiri o fitiri da ni bajɛ bɔra a ka baarakɛyɔrɔ ka na don so kɔnɔ lenge bɛna ka n'i jɔ ɲɛgɛn kɔfɛ fo don min na furu yɛrɛ dɔgɔ dara ko kɔɲɔ bɛ kɛ alamisa don majɛ ye muso ɲumanba ye bajɛ ye muso ɲumanba ye u kanu bi bɛɛ la bɛɛ dabali banna ɛ ko nin ye kabako dan ye ninnu bɛna den min wolo nin den bɛ kɛ jinɛ de ye ni cɛ cɛ ɲumanba ni muso cɛ ɲumanba majɛ ni bajɛ ka di ɲɔgɔn ye majɛ ale nisɔndiyalen don ko n dira n diyaɲɛcɛ ma bajɛ fana nisɔndiyalen bɛ ko n ye n diyaɲɛmuso furu dugu bɛɛ nisɔndiyalen bɛ ja maa man di bɛɛ ye maa lakali man di jugu ye abada bajɛ nana don ɲɛgɛn da fitiri k'i ko a y'a ka finiw bɔ ka da kogo la a y'a ka kurusi jukɔrɔna kulɔti bɔ k'o da a y'i sigi k'i ko ja o y'a sɔrɔ musokɔrɔba jugu den bɛ ɲɛgɛn kɔfɛ a ye bajɛ ka kurusi jukɔrɔla ta kulɔti min b'a ka fini kɔrɔ a y'o ta kulusi laban min bɛ don a ka fini jukɔrɔ a y'o ta bajɛ tilara koli la a y'a ka fini ɲini a m'a ye a ye dulɔkiba ye kurusi ye kurusi jukɔrɔ fini a m'o ye a y'o ɲini fan bɛɛ o ma ye a ko ne yɛrɛ ma nin faamu kɔri a ma bin de ale maloyara ka maaw ɲininka ɛ bajɛ tɛmɛna n'a sen fila ye denmisɛnninya b'a la nin don bajɛ tun bɛ san mugan ni wɔɔrɔ la lɛnkɛ bolila ka taa se a ba ma a ko makurunin a ko dangaden in ɲinana bi dɛ don o don n bɛ taa n jɔ ɲɛgɛn kɔfɛ n m'a ka fini sɔrɔ ka taa bi de n y'a sɔrɔ a kotɔ a y'a ka kulɔti kurusi jukɔrɔ bɛn bɔ k'a da n y'o ta filɛ musokɔrɔba yɛlɛla dugu tilara waati min na musokɔrɔba ni kasanke kɔrɔ dɔ b'a bolo a y'o ta a ye kaburu bɔgɔ ta a y'o kɛ bajɛ ka kurusi jukɔrɔla ka silipu kan bɛɛ kan a y'o siri ni ɲɔgɔn ye ka taa dugutila fɛ a musokɔrɔbatɔ fo kaburu kɔnɔ ka taa se kamalennin su dalen ma a ye kaburu sen a ye bajɛ ka kurusi jukɔrɔ fini a y'a don kaburu kɔnɔ a donkan kɛra mun ye a ko ne makurunin bajɛ ne y'i bɔ cɛya la bi k'i fara musow kan ni su bɛ wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ ka don kɔɲɔso la ka kɔnɔ da muso la bajɛ e na kɛ cɛ ye ni su tɛ se ka wuli ka bɔ kaburu kɔnɔ ni su tɛ se ka kɔnɔ da muso la bajɛ e na sa cɛ i na sa musoya la i tɛ kɛ cɛ ye fo ka saya s'i ma wa i ni muso bɛɛ kɛra kelen ye bajɛ ne y'i bolo don n'i sen don n'i don kaburu kɔnɔ e tɛ kɛ cɛ ye tuguni a musokɔrɔba jugu a ye ala minɛ a ye baara jugu de kɛ sisan bajɛ ka kurusi la k'o don kaburu kɔnɔ walasa o kana kɛ cɛ ye fo ka diɲɛ wuli musokɔrɔba y'o kɛ kun jumɛn kama walasa ni muso in donna kɔɲɔfuru kura in na bajɛ ka furu la n'a fɔra ko cɛ tɛ o mana fɔ hɔrɔn ye fɔlɔ i b'i yɛrɛ faga de fɔlɔfɔlɔ hɔrɔnya ko karisa den tɛ cɛ ye k'a tɛ cɛya mago ɲa i farala musow kan saya ka di i la balo ye a dɔw taara diɲɛ fɛ fo ka saya s'u ma u ma segin dɔw y'u yɛrɛ faga musokɔrɔba filɛ ka nin kɛ bajɛ la bajɛ m'a dɔn o dugujɛ kɔɲɔya kɛra bɛɛ nisɔndiyara majɛ nisɔn ka di aa majɛ nisɔn ka di majɛ kɔntannenba don bajɛ n'a teriw ye kɔɲɔya kɛ su kora waati min na lenge yɛlɛla ɛɛ a nan'i jɔ a ko nin furuko kɔni ye kabako furu dan dɛ ɛ muso bɛ muso furu wa ɛ ma ko ye mun ne si kuma ye da ko an tɛ yan wa aw bɛ nin jaabi ye hal'a tɛ mɛn n'o tɛ a fɔra ne ye ko bajɛ tɛ cɛ ye k'a sɔrɔ ale ka kɔnkɛrasi muso de don a bɛ ka nin fɔ bajɛ ma ka bajɛ nege bɔ maaw la su kora waati min na bajɛ ani majɛ bɛ u ka kɔɲɔ dilan kan u bɛ maa fila baro la majɛ nisɔn ka di bajɛ nisɔn ka di majɛ ko bajɛ ma bajɛ ne sirannen don n'e tɛna ne janfa don dɔ bajɛ ko majɛ ne fana jɔrɔlen don n'e tɛ ne janfa dɛ nin maa fila ye lɛyidu di ɲɔgɔn ma fo ka taa an sa an tɛ ɲɔgɔn janfa waati min na bajɛ ko a b'i bolo ta ka da a ka kɔɲɔmuso sanfɛ a bɔra cɛya la pewu bajɛ y'a yɛrɛ lajɛ k'a yɛrɛ ɲini a ɲɛ t'a yɛrɛ la kabako bajɛ kɛra ko kabi ala k'a da a ma deli ka kɛ cɛ ye a kɛra ko musobakɔrɔ fila bɛ kɔɲɔso kɔnɔ bajɛ y'i sigi a jatigɛra a yɛrɛ la a kasira a ɲɛji kalaman de tɔnina kɔɲɔmuso dalen kan kɔɲɔso kɔnɔ majɛ wulila k'i sigi a ko bajɛ i bɛ kasi mun na mun de kɛra i la ɛ a k'i jɔ n ka kasi a ko ne m'a dɔn nin ye fɛn min ye foyi kun tɛ ne la kunu foyi kun tɛ ne la bi nka ne ko n bɛ n bolo ta ka maga e la ne bɔra cɛya la baara bɛɛ tiɲɛna ne bolo ne filila n yɛrɛ ma hali ne ɲɛ tɛ n yɛrɛ la tuguni ɛ bajɛ kasira majɛ yɛrɛ kasira majɛ ko nin tɛ gansan ye bajɛ ko majɛ ma a ni cɛ kɛra tan o ye ne malola ye dɛ majɛ i bɛ yafa n ma majɛ ko ka yafa cogo di ɛ a k'i bɛna ɲininka ne bɛna ɲininka ko yala ko n y'i sɔrɔ so ne tɛ cɛ ye cogo foyi tɛ ne bolo ne tɛ se ka fɛn k'i la ɛ i bɛ yafa n ma ala kama majɛ k'a ma a ko bajɛ furu ye sutura de ye ni ne ye e lebu n ye n yɛrɛ de lebu bajɛ musoya kɔnɔ fɛɛrɛ mana ban i sadon sera maɲuman ta to n ma a ko sirife dɔ n b'a fɔ maɲimaga ye a k'an sama sirife dɔ la maɲimaga ye sirife dɔ nati majɛ sinna ka ala minɛ a senkɔni kunturuba duguma a ye lamu kɛ k'o tigɛ k'o joli bɔ a ye sen na tagama dara kan fo k'o joli kɛ ɲin na a y'o kɛ ko ala ka ko sen joli jɔra ten bajɛ k'a ma majɛ e dun y'i yɛrɛ jogi mun na a ko maɲumaga bɛna ne ɲininka de ko yala k'i ye n sɔrɔ so wa a bɛna e yɛrɛ ɲininka ko yala k'i ye n sɔrɔ so wa n'i ye joli in yira la a bɛ fɔ k'i ye cɛ a ko majɛ e bɛ ne sutura nin bana juguba in kan a ko ne b'i sutura ne cɛ de ye nka t'i furakɛ n b'i kɔnɔ n ma kɔrɔtɔ i ma ne fɔra i furuli ma n b'i fɛ de walayi t'i yɛrɛ furakɛ ni kɔɲɔso banna i b'i yɛrɛ furakɛ ni ala n'a kira farala an kan i bɛ kɛnɛya o dugujɛ mayimagamuso nana a ko yala bajɛ ko kɛra cogo di i y'a sɔrɔ so wa mayimagamuso ɲɛ da dilan kan a bɛɛ joli ye mayimagamuso ye kuli ci ɛɛ ala a ko majɛ ba bɛ min e majɛ de kɛra hɔrɔn ye majɛ sɔrɔla so a ye kuli ci maaw nana ka na denba dɔn kɛ ee bɛɛ ko ko majɛ de kɛra hɔrɔn ye dɛ kaba ala k'a da ni muso ɲumanba in ja a ti cɛ dɔn a cɛ y'a sɔrɔ so bɛɛ nisɔndiyara a y'a ja muso kɔnɔ fɛɛrɛ ka bon nin bɛɛ lajɛlen na bajɛ sigilen na a bɛ kɔnɔna kasi la a dusu kasilen don ni muso ɲumanba in b'a kɛrɛfɛ cogo t'a bolo a kɛra baara ye koyi lenka bolila ka taa fɔ a ba ye a ko n na a ko naamu a a ko ne ma nin faamu dɛ a k'e ɲɛ tɛ nin ko la a ko walayi kuma dɔ fɔra bi dɛ k'a sɔrɔla so musokɔrɔba yɛlɛla a ko taa i ka sira fɛ n m'a dɔn u ye joli bɔ yɔrɔ min a na kɛ n'u ye dɔ ka dununkɔrɔ kan tigɛ k'o joli k'u ka dara la n'o tɛ walahi ne bolo ye cɛnin ka fini min don n'i dalen b'a la bajɛ ka kurusi don ni n y'a don kaburu la da la bajɛ tɛ cɛ ye wa a tɛ kɛ cɛ ye fo ka taa diɲɛ wuli ja baara jugu man ɲi n balimaw da baara jugu la koyi n'i jɔnna a ma a kɛr'i ɲɛna de baara jugu ye maaba caman dun a ye dɔw ka nafolo tiɲɛ a ye dɔw kɛ fatɔ ye a ye dɔw ka masaya tiɲɛ a ye dɔw ka furu tiɲɛ a ye dɔw ka masaya dun o don tile ma majɛ kɔɲɔso bannen majɛ somaw ye majɛ jagi u y'a fo e de y'an kunnawolo majɛ ba bɛ kasi majɛ ma foyi fɔ maa si ye a ma bajɛ lebu abada kabi ala ka majɛ da a tɛ bajɛ dɔn cɛ bajɛ t'a dɔn cɛ muso ma a ma cɛ lebu kɔɲɔso banna majɛ taara tile tan ani duuru kɔsegin na ka na dɔgɔkun kɔsegin na majɛ nalen bajɛ ye ka minɛn ta a ye karamɔgɔw ɲini n'a y'a mɛn ko maa min bɛ furakɛli kɛ a bɛ na yen n'o tigi y'a ka fura bɔ o bɛ dɛsɛ n'a taara soma min bara o bɛ buguri da n'a ko cɛya bana de bɛ n na n'o y'a furakɛ o bɛ dɛsɛ o bɛ taa a taara se dɔ ma o k'a ma ko bolo min y'i siri o bolo kelen de b'a bɔ bana min filila k'i banalen don dabali jugu de kɛr'i la ko dabali in kɛra i ka fini de la a ko n hakili b'a la ka n to n ka koli laban yanni n ka don n ka kɔɲɔso la n ye n ka fini jukɔrɔ fini bɔ k'a dulon kogo la dɔ nana a ta kogo la ka n to koli ji la kab'o don ni bi cɛ ne ma kɛ cɛ bajɛ ye kalo saba yala a ma fura sɔrɔ a ka bana la bajɛ seginna ka na bajɛ seginna ka na sunsunba kɔnɔ a nana waati min na dugu tilara a ko majɛ a ko nama k'i bi yafa n ma i bi yafa n ma dɛ majɛ ne ma se ka n yɛrɛ furakɛ n ye diɲɛ fan bɛɛ don ɲɔgɔn na n ma fura sɔrɔ e majɛ hali bi ne tɛ cɛ ye dɛ majɛ n'a sɔrɔ i bi bɔ walahi n m'a jigi i la majɛ kasira a ko kan'o fɔ n ye diɲɛ dan tɛ don kelen ye ni maa ma sa i ma ban hali b'i yɛrɛ furakɛ ne b'i kɔnɔ o waati ni majɛ bɔra fo mɔɔw bɛ tulonkɛ a fɛ cɛ i kɔnɔma don dɛ ɲɛji nugulen na don nimɔgɔninw bɛ to ka bololakara kɛ cɛ i kɔnɔma don dɛ i teliya joona an ka zamɛ dun kɔnɔ bɛ kalo joli la jaa kɔɲɔmuso nugulen don majɛ bi yɛlɛ a tɛ foyi fɔ maa ye jaa o y'a sɔrɔ kabi ala ka majɛ da npogotigi don a ti cɛ dɔn a ye kɔɲɔso kɛ ka bɔ kɔɲɔso la ka ban a npogotigiya ma ta a m'a cɛ lebu e kɔrɔmuso fili kɔrɔ dɛ o majɛ kelen ye u ye san kelen dafa ka san fila dafa a nimɔgɔkɛ bafin nana a ma a ko he musokolo n'i ma kɔnɔ ta ka den wolo joona dɛ n bɛ muso dɔ di n kɔrɔkɛ ma a ko a bɛ muso dɔ d'a kɔrɔkɛ ma waati min na majɛ sigilen kasira ɛɛ a ko musokolo jaa sinaya man d'i ye koyi ɔhɔn i bɛ ban den wolo ma ne b'a fɔ ko n bɛna muso di i cɛ ma i bɛ kasi o la n'i dusu b'i kɔnɔ i tɛ den wolo anw bɛ den de fɛ koyi majɛ y'i miiri nimɔgɔkɛ tɛ majɛ kasikun dɔn koyi majɛ kasira kun jumɛn na ale ye kɔrɔkɛ sutura ni gindo min ye yala dɔgɔnin bɛna muso d'a ma min b'a sutura ten wa muso bɛɛ tɛ maa sutura muso ye dɛ muso dɔw bɛ yen ni nin lebu kɛra i la walahi n'i tɔgɔ bɛ bɔ kɔɲɔso la san saba nana dafa fo san naani den ma sɔrɔ majɛ ni bajɛ u b'u da so kɔnɔ cogo min u bɛ wuli ten bɛɛ dabali banna majɛ bɛ baara kɛ i ko fali kaba a wolola a tɛ cɛ majɛ somaaw y'a wele u ko majɛ anw ma nin faamu mun nanen b'i ka denko ma a ko kori bana de t'i la a ko walayi ne man kɛnɛ ma kɔnɔdimi de bɛ ne la n cɛ bɛ ka n furakɛ aa ba ko o bɛ se ka kɛ dɔgɔnin bafin wulila ka taa kɔnɔdimi fura ɲini ka n'a di majɛ ma a ko majɛ a fɔra ne ɲɛ na karamɔgɔkɛ dɔ ko ko n'i ye nin fura min k'i a tobi k'i ko walayi i bɛ den sɔrɔ majɛ ye diɲɛ fura bɛɛ min majɛ bɛ ka nkalon da a yɛrɛ la k'a sɔrɔ bana bɛ cɛ de la cɛ de tɛ cɛbakɔrɔ ye majɛ furula ka san naani k'a npogotigiya ma ta a tɛ cɛ dɔn a ni cɛ bɛ si so kɔnɔ a m'a fɔ maa si ye dugukolo kan ko n cɛ tɛ cɛ a la e hɔrɔnmuso fili kɔrɔ dɛ o don tile ma majɛ n'a ye walidenw ye a bɛ girin ka d'u kan denmisɛnnin ka d'a ye ni denkundu kɛra i ka so majɛ bɛ t'i dɛmɛ i kunko la a bɛ denmisɛnnin fitininw ye a b'u ta k'u sigi a sen kan bajɛ ɲɛ mana da majɛ kan f'a bɛ kasi ɛ eh, majɛ hinɛ donna bajɛ la bajɛ ye majɛ lasigi a ko majɛ walahi i jɔ sini n bɛ gindo in da kɛnɛ kan i bɛ yafa n ma ala kama majɛ kan'i ka diɲɛnatigɛ tiɲɛ n ye ne bɛ yaf'i ma k'i bila yɛrɛ pewu i ka furu cɛ wɛrɛ ma majɛ k'a ma a ko bajɛ ne ka ala deli la n'i ye ne dilen ye cɛ wɛrɛ ma fo ne sara nka ni e ŋaniya y'o ye ne ŋaniya tɛ i bɛ yafa n ma hali bi i yɛrɛ furakɛ foyi tɛ diɲɛ kɔnɔ min fura tɛ ye fo saya en tant que i bɛ ala ka dugukolo in kan hɛrɛ bɔ fan ka ca dɛ bajɛ wuli k'i jɔ i yɛrɛ ye bajɛ wulila tuguni ka kalo wɔɔrɔ kɛ a bɛ diɲɛ kɔnɔ a taara moriw bara ka taa soma ni domaw bara ka jinɛtigiw lajɛ k'a ka cɛya fura ɲini bajɛ ma kɛ cɛ ye aa denko gɛlɛyara lenge nana se a ba ma minnu y'a dabali ka baara jugu k'a la k'a bɔ cɛya la muso nɔfɛ a ko na a k'i ka kuma ye tiɲɛ koyi e m'a ye u ye nkalon tigɛ k'a npogotigiya taara san duuru filɛ hali b'a ma den wolo musokɔrɔnin yɛlɛla a ko n den n ye bajɛ ka bɛn ta ka kaburu bɔgɔ ni kasange ɲagami ka taa don kaburu de kɔnɔ ni su bɛ wuli so ka na kɔɲɔso don ka den sɔrɔ bajɛ bɛ kɛ cɛ ye nka ni su t'a yɛrɛ wuli ka bɔ kaburu la ka na so bajɛ tɛ kɛ cɛ ye fo kaburu ɛɛ ne tɛ wa an k'an si dunanw ko don dugulenw bi ɲɔgɔn dɔn koyi o don lenge bi yɛlɛ n'a y'i sigi yɔrɔ min na a bi yɛlɛ lenge ni bajɛ bɛnna don na a yɛlɛla a ko bajɛ a ko namu a ko fɛn min ne b'a dɔn k'e tɛ cɛ ye a ko jɔn y'o f'e ye ko ne tɛ cɛ ye o tuma e de ye muso di ne ma bajɛ yɛlɛla a ko i b'i dogo minnu na olu bɛ yen ne b'i dɔn koyi e tɛ cɛ ye mun na i tɛ den sɔrɔ bajɛ y'i kunbiri bajɛ ma se k'a dɔn k'a fɔ nin cɛ in de y'ale baara a ka silipu bɛɛ min tununna ɲɛgɛn na fitiri fɛ nin kamalen in de y'a ta ka taa d'a ba ma muso nɔfɛ san wɔɔrɔ nana dafa den ma sɔrɔ dɔgɔnin u ye dɔgɔnin ka muso furu waati nana se kɔrɔkɛ ye maaw fara ɲɔgɔn kan u ye dɔgɔnin muso furu ka di dɔgɔnin ma o ni kɔnɔbara bɔra kɔɲɔso la kalo wɔɔrɔ bɛ dafa waati min na dɔgɔnin muso kɔnɔ bɔra bafin nisɔndiyara don dɔ sɔgɔmada fɛ kɔrɔkɛ teriw y'u fara ɲɔgɔn kan fɔlɔfɔlɔ bamanana laada dɔ tun b'u bolo teri gurupuw la ni maa min ka denko gɛlɛyara u bɛ n'i muso minɛ k'a siri k'a ti ko n'u m'a ti k'a ti a ti a ti den wolo u nana ka na majɛ minɛ laada min don u b'a dɔn u ni ɲɔgɔn cɛ bajɛ kasira bajɛ ko a y'aw jɔ fɔlɔ bajɛ ye majɛ minɛ ka don so kɔnɔ a ko majɛ a ko n teriw bɛ n'i bugɔ de k'i bannen don denwolo ma defo tɛ e la a bɛ ne de la i jɔ n ka tiɲɛ f'u ye b'u kan'i bugɔ dɛ majɛ ko ayi kan'i yɛrɛ lebu ala bɛ sanfɛ duga tɛ bin dun nin bɛɛ bɛ ban don dɔ ne furu ni kanu ne kɛr'i fɛ nin de la ne t'i lebu abada ne n'i lebubaga man di a t'u k'u ka laada kɛ majɛ y'a dabɔ a kama bajɛ ka sutura ale ka lebu teriw sinna ka majɛ minɛ ten ka cɛ kurusi don a la k'a ti fo maaw nana terikɛw ko i bannen don denwolo ma mun na muso kunu ko i bɛ den wolo i t'a wolo f'i k'a fɔ n b'a wolo de majɛ ko n b'a wolo u y'a bugɔ fo k'a da ka d'a kan fɔlɔ teri gurupu la fɔlɔfɔlɔ an ka farafinna laada dɔ tun bɛ yen gulubu la ni min ka denko gɛlɛyara san duuru san wɔɔrɔ ma den sɔrɔ n'u nana muso minɛ k'a canca teriw o san tɛ yɛlɛma n'i ma kɔnɔ ta o san tɛ yɛlɛma n'i m'o den kelen wolo fɔlɔmaw tun bɛ ten u y'o laada de kɛ u ye majɛ bugɔ aa majɛ bugɔra dɛ majɛ ni ɲɛji bɔra k'i sigi a ko a barika ala ye u ko ko n'i ma den wolo san wɛrɛ an bɛna fɛn k'i la min ka jugu ni nin ye majɛ somɔgɔw ye majɛ wele a ko majɛ i ka denko gɛlɛyalen don a ko kɔri i cɛ ka kɛnɛ ka d'a kan lenge kɔmansera ka to ka taa a tɔgɔ tiɲɛ ko cɛ in tɛ cɛ ye ale ko ko mun kɛra a a ko lenge bɛ k'a fɔ dugu kɔnɔ k'i cɛ ti cɛ ye k'a ti cɛya la k'i bɛ k'a sutura a ko ma a ye nkalon tigɛ foyi tɛ ne cɛ la ɛ ma n ko ne kunnawololen bɔra kɔɲɔso la denko bɛ ala de bolo ma a ye ne cɛ to yen foyi tɛ ne cɛ la aa majɛ fo san wolonwula n'a nana dafa dɔgɔnin muso ye kɔnɔɲa fila kɛ bajɛ b'i sigi a bɛ muso lajɛ majɛ muso ɲumanba in ka ɲi dugu muso bɛɛ muso in nugulen don a kanu bɛ bɛɛ la n'a bɔra muso tɔw b'u kunbiri n'a kumana muso tɔw b'u tulomajɔ e majɛ tun ye hɔrɔn ye i ko ala ka ko kɔrɔkɛ nan'i kanto a ko majɛ i jɔ ne ka taa diɲɛ fɛ fo ka taa ne sa ne ti na ni n ye san kelen kɛ ni n ma na i bɛ taa majɛ ko n'i taara i bɛ ne faa ni malo ye i yɛrɛ furakɛ hali bi hɔrɔn muso filɛ i kɔrɔ koyi kɔrɔkɛ nan'i miiri a ko ne y'a mɛn ko an ka fɔlɔ fɔlɔ an ka farafin jamana kan badenmaw tun bɛ gundo dɔ dilan u ni ɲɔgɔn cɛ ni cogo tɛ cɛ min bolo i b'i muso d'a ma dibi la kɔrɔkɛ ye dɔgɔnin wele foro kɔnɔ a ko n dɔgɔ ni wula sera i jɔ bɛɛ ka taa so n mago dɔ b'i la bafin ni majɛ foro wulalata waati selen bɛɛ taara k'u fila to kɔrɔkɛ nan'i kanto dɔgɔnin ma a ko bafin a ko naamu aa a ko bafin a k'i ka di n ye n dɔgɔ de ye a ko n bɛna gindo dɔ kalif'i la bi i b'i yafa n ma a k'o ye mun gindo ye a ko n muso ka kibaru ahɔn a ko n kɔrɔ dɛ i muso ka denko gɛlɛya cogo bɛ ka ne kamana fili an ye fura bɛɛ d'a ma ne ma d'a la n'i muso nin jogokolon t'a la a ko n dɔgɔ walahi ne muso jurumu kisɛ kelen t'a kan na ni ne muso sara bi a bɛ don arijana koyi majɛ ye hɔrɔn ye dɛ defo bɛ ne de la a ko mun de fo a ko kabi don min na ne ka kɔɲɔso bɛ don sini ne ye koli laban min kɛ ɲɛgɛn kɔnɔ n ye n ka kurusi jukɔrɔ kurusi bɔ k'a dɛn kogo la dɔ nana kurusi ta ka taa o ni sisan cɛ kurusi in ma ye kab'o kɛra ne bɔra cɛya la an ye kɔɲɔso don k'a sɔrɔ ne tɛ cɛ ye koyi a ko n dɔgɔ kab'o kɛra don min ne ma kɛ cɛ ye dɔgɔnin k'a ma k'o bɛ se ka kɛ cogo di a ko o tuma e muso ma sɔrɔ musoya la kɔɲɔso la wa a ba kun tɛ tulonkɛ la wa han n ka npogotigiya joli maɲɔmaganmuso ni dara bɔra anw ɲɛna joli b'a la kɔrɔkɛ k'a ma ko n dɔgɔ e ni ne de ye sin kelen min n bɛ fɛ i ka n sutura kana n ka gundo fɔ maa ye kab'a y'a dɔn ko ne tɛ cɛ ye a ye sirife ɲini k'a yɛrɛ senmuturuba de tigɛ k'o joli kɛ dara la an y'o dara de yira maaw la k'a sɔrɔla so a k'a tɛ ne lebu abada n y'a labila walahi a k'a tɛ n lebu a ko n ka n yɛrɛ furakɛ ko n'ale bɔra n'ale furula cɛ wɛrɛ ma ko ni ale ye den sɔrɔ ko ne bɛ malo a t'a fɛ ne ka malo aa bafin dabali banna bafin k'a ma ko tuma o kabi ala ka e da foyi ma deli ka don e n'a cɛ a ko bafin i kɔrɔkɛ de ye ne ye sin bila sin ta n tɛ nkalon tigɛ i ye a k'i ɲɛ bɛ majɛ la san wolonwula filɛ ne ka furu kɔnɔ a npogotigiya ma ta a tɛ cɛ dɔn aa a ko n kɔrɔ a k'o ye kabako ye a k'o bɛ se ka kɛ a ko ala filɛ dɛ maa ɲuman banna maa ɲuman banna maa ɲuman tɛ e bara a t'i ka jamana kan nka hali sini maa ɲumanw bɛ dugukolo kan o barika bɛ dugukolo kan majɛ tun ye maa ɲuman dɔ ye dɛ a ko n dɔgɔ ɲɛ n ma ala kama kira kama n bɛ muso d'i ma badenya la a bɛ e ni ne de cɛ dɔgɔnin ko n kɔrɔ ne tɛ se ka sɔn o ma a ko n dɔgɔ ni ne ye n yɛrɛ di maa o maa ma bi a tigi bɛ ne lebu ne bɛ fɛ n muso ka bange n bɛ fɛ a ka den sɔrɔ an y'a mɛn ko an ka mɔkɛ kɔrɔw tun b'a kɛ badenya sutura kama n dɔgɔ n sutura ala kama n dɔgɔ ni su kora ni dugu tilara n bɛ marifa ta n bɛ taa n yaala kungo kɔnɔ ni n taara i bɛ na n muso ka da kɔnɔ i b'i don i b'a sɔrɔ yen i b'i jija n muso ka se ka kɔnɔ ta i bolo n'a ye den kelen ni den fila den saba sɔrɔ n bɛ kunnawolo ne den ni e den bɛɛ ye kelen ye i bɛ n sutura ala ni kira kama n'o tɛ ne lebulen don bɛɛ bɛ k'a fɔ bi ko ne tɛ cɛ ye muso in bɛ k'a lagosi bɛɛ bolo ko nin tɛ maa a siga bɛ maa dɔw la nka ne den ni e den de ye kelen ye n'e ko k'e bɛ ne lebu n dɔgɔ i b'i yɛrɛ de lebu dɛ ne tɛ se ka n kunko fɔ maa wɛrɛ ye ni e tɛ n dɔgɔ n dɔgɔ n dɛmɛ ala kama dɔgɔnin kasira kɔrɔkɛ in ye dɔgɔkun kelen a bɛ k'a dɔgɔnin deli dɔgɔnin ma sɔn dɔgɔkun kelen dafalen kɔrɔkɛ ko dɔgɔnin ma ko n dɔgɔ n'i y'i ban i ye lebu n bɛ maa wɛrɛ ɲini a ko n kɔrɔ a tɛ s'o la n sɔnna a k'i muso dun a k'o ta ka nɔgɔ bajɛ nana se majɛ ma a ye majɛ kɔnkɔn majɛ wulila k'i sigi a ko majɛ a ko naamu n bɛna kuma dɔ f'i ye ala kama kira kama a man di n ye n b'i deli ala ni kira kama ne kanu kama sɔn a k'o ye mun ye a ko n y'a fɔ n dɔgɔnin ye n k'a ka si i fɛ a y'o fɔ waati min majɛ ɲɛji sira fila jiginna ɛ a ko ne furu ni n kanu a ko maa b'o fɔ ɛ a ko alisilamaya t'o fɛ dɛ ɛ a ko n jɔ n lamɛn a ko san wolonwula i den wolo waati bɛɛ tɛmɛna k'i to n dɔgɔnin ye muso furu i furu san naani sisan den fila fila bolo kuma bɛɛ bɛ ka fɔ ne ma an mɔkɛw tun bɛ nin kɛ ni bana ye kɔrɔkɛ minɛ i bɛ muso latɛmɛ i dɔgɔnin ma dibi la nin gindo in bɛ e ani ne ani n dɔgɔnin de cɛ n b'i deli ala kama kira kama sɔn n ye ala kama n'i bɛ ne fɛ ne a bɛ se ka kɛ sababu bɛ ɲɔgɔn kɔnɔ a ye majɛ deli a ko majɛ n'i ma sɔn walahi ne bɛ taa diɲɛ kɔnɔ fo ka ne sa ne tɛ na majɛ siranna ɛ majɛ a k'i kanu bɛ n na i ka di n ye n bɛ nin kɛ ka sɔrɔ n se t'a la nka majɛ nka furu kanu ye den ye dɛ furu nafa ye den de ye a ma diya n dɔgɔnin yɛrɛ ye koyi n y'a jagoya de den sɔrɔ dɔrɔn de ko don ni den sɔrɔ waati sera a bɛ na si i fɛ ni su kora n bɛ n ka marifa ta n bɛ taa n sennayaala kungo kɔnɔ a bɛ n'i da kɔnkɔn a bɛ don k'a da ni fajiri kaɲa fɔlɔ sera a bɛ bɔ so kɔnɔ ne bɛ na majɛ ko n sɔnna a ye majɛ lasɔn jagoya hali sɔnni man di majɛ ye jagoya majɛ sɔnna su kora waati min na kɔrɔkɛ y'a ka donso minɛnw ta a ko un a ko n dɔgɔ a ko naamu a ko a fɔra n ye ko sogow bɛ ka t'u min kɔda dɔ la n bɛ taa n sigi sogow ɲɛ han a kɔrɔkɛ ko eh, dɔgɔnin ko n kɔrɔ ala ka segin ni ɲuman ye kɔrɔkɛ taara kungo kɔnɔ waati min dɔgɔnin nana kɔrɔkɛ ka da kɔnkɔn a ye da mun de ni yɛlɛ a nana majɛ dalen sɔrɔ majɛ bɛ kasi la a k'e bɛ kasi mun na majɛ ma se ka kuma dɔgɔnin y'i da kɔrɔkɛ muso fɛ o don o don de majɛ npogotigiya taara ka dilan bɛɛ kɛ joli ye dɔgɔnin kabakoyara ko ɛ eh, ala filɛ koyi a ko majɛ ne ye kɔrɔfɔ n'i bɛ kanu na n k'o de y'a to i tɛ ka den wolo ne ye kojugu bɛɛ k'i la ka kojugu bɛɛ f'i ma ja ne de filila majɛ bɛ yafa n ma bafin ko ten n'o ye dɔgɔkɛ ye ala y'a kɛ o don o kɛra kɔnɔbara ye majɛ la dɔgɔnin ka su fɔlɔ sili majɛ ye kɔnɔ ta kɔrɔkɛ bɛ to ka bɔ waati waati ni kɔrɔkɛ bɔra dɔgɔnin bɛna don a muso kan ni kɔrɔkɛ nakuma sera a b'i to kɔfɛ ka na ko n'a ko dɔgɔnin bɛ da yɛlɛ ka bɔ kɔrɔkɛ b'i don majɛ kɔnɔ nana bɔ kabi maaw bɛ k'a nani ko yala ko mun b'a la fo maaw nana dɔn majɛ kɔnɔma don bɛɛ dabali banna a lenge bolila ka taa se a ba ma ko na na e ala majɛ ye kɔnɔ ta dɛ walahi a kɛnɛyara bajɛ muso majɛ ye kɔnɔ ta an ye baara kɛ a ma ɲa a ba k'a ma ni majɛ kɔnɔma don a kɔnɔma don cɛ wɛrɛ ye bajɛ tɛ bajɛ tɛ se ka kɛ cɛ ye e marimasa ja juguya man ɲi ala nana a kɛ bɛɛ nisɔndiyara majɛ jiginna majɛ jiginna don min na ala nana den in de bɔ kɔrɔkɛ la i b'a fɔ k'i ye kɔrɔkɛ tigɛ de k'a jɔ den in ma bɔ dɔgɔnin fɛ abada bɛɛ dabali banna kabi denkundi kɛra kabi den bɛ munuma fo ka taama maaw bɛ na ko a nin ye kabako dan ye ee bajɛ ni den in bɔlen don sa han maa den bɛ bɔ i la tan maaw ko kɔrɔkɛ ma ko n'i ma nin den in ko a ni maaw ni n'i den bɔra tan a man ɲi dɛ ala filɛ koyi majɛ nana kɔnɔ filanan na ta ten dɔgɔnin bolo a nana kɔnɔ sabanan ta majɛ nisɔn ka di a ko dara dɔgɔnin ye hali ni dɔgɔnin n'a muso dalen don ni dɔgɔnin y'i yɛlɛma bafin a b'a fɔ aa majɛ a muso bɛ wuli k'i sigi ne ko fa de b'i la ko n'i ɲɛbɔlen t'i nimɔgɔmuso fɛ dɛ a ma ɲɛ fo bajɛ muso ye kɛlɛ ɲini majɛ fɛ nin gindo in bɛ maa saba de ni ɲɔgɔn cɛ bafin ani bajɛ ani majɛ den saba min filɛ majɛ bolo a bɛɛ ye bafin den ye ala nana den in bɛɛ bɔ kɔrɔkɛ de la ka den ninnu ni kɔrɔkɛ bɔ i b'a fɔ k'u tigɛra ka bɔ kɔrɔkɛ farikolo la ja diɲɛ ye kabako ye koyi o dɔw tile ma majɛ a nana jɔ kɔnɔɲa naaninan na a den bɛɛ kɛra dencɛ hali denmuso kelen t'a la ee den ninnu ni kɔrɔkɛ bɔra koyi a jiginn'o la waati min na o fana kɛra dencɛ ɲuman ye den ninnu bɛ tile kɔrɔkɛ kan ni bajɛ bɛ bɔ kungo kɔnɔ denmisɛnninw bɛ boli k'a kunbɛn u b'u fili a kan aa bɛɛ ko bajɛ aa tiɲɛ la n'i ye nin den min ye hali ni fɛn ma fɔ i b'a dɔn ko bajɛ den don dɔgɔnin de ye den in bɛɛ fa ye maa si tɛ gindo in kalama dɔgɔnin b'i sigi don o don a bɛ majɛ lajɛ majɛ kanu donna dɔgɔnin na majɛ kanu donna bafin na bafin tɛ se ka foyi k'a yɛrɛ ye tuguni kɔrɔkɛ kɔni nisɔndiyara den sɔrɔla n'a y'i sigi a bɛ keleya ɛ nka a b'a fɔ an k'a di ala ma majɛ fana ni bafin ye gindo in dogo ta nin gindo tora u ni ɲɔgɔn cɛ su mana ko ni waati dɔ sera kɔrɔkɛ bɛ bɔ dɔgɔnin de bɛ na muso kama don o don o den naani min sɔrɔla ala ye den in bɛɛ kɛ kɔrɔkɛ de ye i b'a fɔ k'i ye kɔrɔkɛ ci fila ye k'a fan kelen bila tan k'a fan kelen bila tan den si ma na dɔgɔnin na o ye maaw kabakoya don dɔ kɛra a la bajɛ wulila ka taa kungo kɔnɔ wula kɔnɔ fɛn dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko dajɛ dajɛmuso belebele a b'a ɲini ka jigin bajɛ ye marifa jɔ a la k'a b'a ci a ɲɛ b'a la dajɛmuso bɛ k'i tɔntɔn a bɛ fɛ ka jigin dajɛ y'ale ye dɛ nka ala ni tin gɛlɛman bɛ dajɛ kan dajɛ sira ma boli a ye saya ta bajɛ ye marifa jɔ dajɛ la k'a b'a ci a ye marifa nun jigin a y'a nun jigin waati min na i ko ala ka ko dajɛ jiginna bajɛ k'a b'i kɔ don ka taa dajɛ k'a ma a ko bajɛ a ja tigɛra a ko kana siran ne de bɛna fɛn dɔ f'i ye min t'i hakili la i hinara i tun bɛna ne faga nka ne hinɛ y'i minɛ tin ka gɛlɛn wolo ka gɛlɛn i ma ne faga ne fana bɛna fɛn f'i ye kabi i ka kɔɲɔso don i bɔra cɛya la fo bi mɔgɔ min ye baara k'i la bi n bɛna a tigi f'i ye bajɛ dabali banna a ko kamalen min bɛ to k'a f'i ye lenge k'i tɛ cɛ ye dɛ o ba de bɛ o ba de y'a k'i la a k'i y'i ka fini dugɔrɔ kurusi ta k'a da ɲɛgɛn na i ka kɔɲɔso su lenge nana a ta ka taa d'a ba ma lenge taara d'a ba ma u y'i tɔgɔ baara ka taga a don kaburu de kɔnɔ ka kasange ni kaburu bɔgɔ kɛ silipu la k'a don kaburu kɔnɔ a k'o de y'i mago sa a ko n'i b'a fɛ i ka kɛnɛya a kɛra kaburu min na a ko taa kaburu kɔnɔ i ni basa bolitɔ mana bɛn kaburu min kan basa mana don kaburu min wo kɔnɔ o yɔrɔ sen i b'i ka kulusi sɔrɔ yen n'i sera ka kulusi in bɔ taga n'a ye la i ka kɔlɔn wolonwula ɲini kɔlɔn wolonwula i k'o ji bɔ ka kulusi ko i ka kulusi in don i bɛ kɛ cɛ ye i nɔ la bajɛ dabali banna o yɔrɔnin bɛɛ bajɛ y'i tilen kaburu kɔnɔ a nana a sɔrɔ basa bɛ ka boli ka don kaburu wo dɔ kɔnɔ a y'o yɔrɔ sen a ɲɛ b'a ka kulusi sirilen na k'a don kaburu kɔnɔ a ye kulusi in waraka k'a yuguyugu ka kɔlɔn wolonwula nakɔ wolonwula kɔlɔn ɲini k'olu ji kɛ k'a ko ka kulusi don bajɛ y'i sigi yɔrɔ min na bajɛ kɛra cɛ ye nagi yɔrɔnin kelen i b'a fɔ ko kabi ala k'a da bana ma deli k'a mina bajɛ dabali banna o don bajɛ tun kan ka taa wula kɔnɔ a ko n dɔgɔ n tɛ se ka taa wula kɔnɔ bi n sɛgɛnnen don dɔgɔnin ko n kɔrɔ o tɛ baasi ye bajɛ donna k'i da o don bajɛ kɛra cɛ ye bajɛ magara a furumuso la u sira ni ɲɔgɔn ye fo bɛ kasirinya fo ka fajiri seli aa bajɛ kɛra cɛ ye koyi bana in banna bajɛ kɛra cɛ ye ka tɛmɛ hali kɔrɔba kɔrɔlen kan fanga bɛɛ nana a la hadamadenya bɛɛ dafara a nɔ la i komi foyi ma deli ka kɛ dugu jɛra waati min na o dugujɛ dɔgɔnin tora munumunu na bajɛ ye dɔgɔnin wele a ko n dɔgɔ a ko naamu a ko ne aa a k'i bi yafa n ma a ko n y'i bila baara dɔ la badenya la a diyara n ye i ye n sutura badenya la n de ka denko tun gɛlɛyara n k'i ka to ka si n muso bara nka bana de tun bɛ n na n hinɛna dajɛmuso dɔ la bi n m'o faga bana in ye n sɔrɔ cogo min a y'a bɛɛ fɔ n ye n makurunin de nɔ don u ye n ka fini de ta finɛtiri la ka taa eh, u ye n ka fini ta ɲɛgɛn kogo la k'a baara ka don kaburu la n taara kaburu la ka taa n ka fini bɔ k'a ko kɔlɔn wolonwula na k'a don n kɛra cɛ ye surɔ n ni muso sira ka n diya fo ka kɛnɛ ci a n dɔgɔ i ni cɛ i ni baraji a y'o fɔ dɔgɔnin ja tigɛra f'a bi yɛrɛyɛrɛ a ko n dɔgɔ i tulo bɛ n na a ko n kɔrɔ n tulo b'i la o a ko bɔn n y'a ɲini i fɛ n muso to yen sisan den naani i ni cɛ i ni baraji an bɛɛ den don aa dɔgɔnin kasira dɔgɔnin fari fagara dɔgɔnin bɛ ka se ka baara o baara k'a dɛsɛra a bɛɛ la kɔrɔkɛ yɛrɛ kɛra sa a bɛ ka keleya dɔgɔnin na hali n'a ye dɔgɔnin tɛmɛtɔ y'a ka soda la a b'a lajɛ i b'a fɔ i bɛ ka mun ɲini kɔrɔkɛ ye donsoya dabila keleya nana a la waati o waati kɔrɔkɛ ni muso bɛ so kɔnɔ dɔgɔnin fana i b'i sigi fo dɔgɔnin bɛ ka fasa dɔgɔnin muso k'a ma ko mun b'i la a ko fosi jaa majɛ kanu donna bajɛ bafin na hali bafin tɛ se k'a yɛrɛ kɛ fɛn ye tuguni ni kɔrɔkɛ bɔra k'a bɛ taa misiri la yan'a ka na a bɛna a sɔrɔ bafin jɔlen b'a ka da la kɔrɔkɛ y'a wele ka na ko n dɔgɔ a ko n ye kangari da i ye n k'i ka fara n muso la n'i ma fara n muso la n dɔgɔ o tuma i bɛ mun de nɔfɛ walima i tɛ fara a la de dɔgɔnin k'a ma a ko e eh, a ko n kɔrɔ a ko ne yɛrɛ seko tɛ a la tuguni ala yɛrɛ de ye majɛ kanu don ne la walayi ne tɛ se ka majɛ to yen dɛ fo n'i yafara ne ma fo n'i ye ne faga e n'o tɛ i muso in diyara n ye ha kɔrɔkɛ yɛlɛla a k'e ye baden jugu sinji jugu de ye walahi n'i ma fara n muso la n b'i faga n bɛ mugu ci i la e ne balimaw kabako badenmaw ka musoko kɛlɛ wulitɔ filɛ su mana ko kɔrɔkɛ bɛ marifa ta k'i sigi a ka da la dɔgɔnin b'i sigi tɛ wuli la u bɛ ɲɔgɔn kɔrɔmatigɛ kɛ muso kanu bɛ dɔgɔnin na dɔgɔnin ko n kɔrɔ muso in ka di n ye walahi n tɛ se k'a to n yɛrɛ seko foyi t'a la dɔgɔnin yɛrɛ ɲɛ tɛ hali a muso la tuguni ɔ nin badenma fila ye kɛlɛ de daminɛ ayiwa n balima an bɛ nin mana bila yan aw minnu bɛ k'an lamɛn nin ye mana volume un ye aw ka ne jaabi aw yɛrɛ bolo jɔn de jo bɛ nin na yala dɔgɔnin ka kan ka muso in to kɔrɔkɛ bolo pewu wa walima dɔgɔnin ka kan ka muso in kanu de hali bi kɔrɔkɛ k'a to a bolo walima kɔrɔkɛ de jo t'a la wa walima majɛ de jo t'a la jɔn ye jo tigi ye jɔn ye jalaki tigi ye ne de b'a fɛ k'o dɔn aw minnu bɛ ka an lamɛn réseaux sociaux kan mali kɔnɔ mali kɔ kan farafinna farajɛ la ne sɛki amala mali jara diaspora kɔnɔ n ye aw ɲininka muso in ye jɔn ta ye sisan den naani b'a ni dɔgɔnin cɛ dɔgɔnin de y'a npogotigiya ta kɔrɔkɛ kɛra cɛ ye muso nana diya o ye ka tɛmɛ hali kɔrɔlen kan ɔ dɔgɔnin fana k'ale tɛ se ka ɲɛ muso kɔ kanu donna ale la den naani b'i ni mɔgɔ min cɛ jɔn de kan ka jɛn muso in kɔ bon n'u dun kɛlɛla gindo in bɛna dɔn gindo in dun man ka dɔn parce que u si t'a fɛ maa ka bɔ ko in kalama nin ko bɛ kɛ cogo di di jɔn jo b'a la n balimaw diaspora maaw mali kɔnɔ mali kɔ kan faransikaw ni amerikikaw espagne itali gabɔnkaw makankaw kuwetikaw n bɛ aw ɲininka aw minnu ma ekirila waati bɛɛ ni muso in ani kɔrɔkɛ de ka kan wa ani dɔgɔnin de ka kan aw ka jaabi ye jumɛn ye mana ni a volume un ye nin ni n y'aw ka jaabi sɔrɔ mana tɔ o bɛ laban o tɛmɛnen n bɛ foli k'aw bɛɛ lajɛlen ye mali kɔnɔ mali kɔ kan ayiwa an balimaw aw ni tile